nwanne m since tata ka ndị eze nwaanyị juru federal road welu na-eme protest ma ndị nne nwaanyị so ya ma agadi ma ụmụ agbọghọ nọ na ya nna m okwu ha kwuru tata wụrụ m akpata oyi and ọ gụrụ m akwa ọ bụrụ na ị bụ eze nwaanyị chọta data na-enelu vidio a ọ bụrụkwa na nwanne gị bụ eze nwaanyị ma ọ bụ o nwere onye ị nwe bụ eze nwaanyị nna m tag bụ ya na vidio a maka ọ needịrị ịfụ ya ọ dị very important ife ha na-emezi kịta amarọzi ma ọlụ mmiri ka a na-alụ ka ọrụ di mmadụ ife fa na-arụzi kịta ọ bụlọzi ihe ndị nna nna anyị ha na-eme chọta data na-ene vidio ogologo okwu adịlọ ndị onye ọfụma na-afụ na ya na vidio ya nweta ya ọfụma operation end fake eze nwanyị in Igbo land unu na-afụ ya eze nwanyị ndị na-ele must end unu na-afụ na m ji ịtari n'aka ndị ji 300,000 na-agba afa ịtali unu bụ ihe a m ji ụmụ nwaanyị ndị si na ha na-akpọ ọnụ na be fa ndị eze nwaanyị unu nwa ka m wetara ịtali a. Hmm? ndị na-ekechi di mmadụ unu kechie di mmadụ ka onye a ghara ịmazi ụmụaka ya na nwunye ya ịtali a bụ maka unu eze nwaanyị ndị na-ebugheli akpati ozu ọ unu nwe ịtali a unu fụrụ ebe a nebe na ya akụ ndị anene ya operation end fake eze nwaanyị igbo land na nke ikpeazụ apụtakwa m full time maka na ihe a na-eme abụọzi ihe ụmụazị hmm? unu chọziri ka unu turnụzie ọrụ eze nwaanyị a ka ọ bụziara ife nkọcha operation end fake eze nwaanyị in Igbo land ọ bụ ọba eze nwaanyị nne eze ada nka na ukwu ya that nonsense ga-akwụsịlịlị ọ ga-akwụsịlịlị ọ bụrụ na amaghọ gị dibịa jee chọwa ife ị ya-alụ ọ bụrụ na dibịa amalọ gị chọba ife ị ya-alụ na iwu abụlọ na onye ọbụla ga-abụ eze nwaanyị iwu abụlọ na onye ọbụla ga-abụ dibịa edeceivezina ndị mmadụ ezuzila ego ndị mmadụ na ọ dịrọ mma kama ya egbukwa gị o jee chọba ife ị ya-alụ ị na-ana ndị mmadụ di fa ee ị na-ana 300,000 wee na-agba afa kedu ife ị ma ị na-agba n'afa kedu ife ị gbalụ gịnị ka ị ma ị na-agbata mụ ọba eze nwaanyị na-eze na nka n'ukwu that nonsense must stop no retreat no surrender m ma-agbazi nkịtị na ọ dịgo too much ọ dịgo too much a na-ekwu nke na-ekpe echi ọzọ a na-eme ọ bụrụ na ị na-ana di mmadụ i ji 300,000 naira gba afa ị na-awụ aka n'ike obigo ịchọsa nwoke ibe gị ya ayị ya afụrụ nwoke ibe gị na nwaanyị ibe gị ka ya kpokpu n'ime ụlọ aja na-etugbukwa n'ụlọ ka ụlọ aja na gị ọbụla ọya anaghị unu ọbụla ọya unu ọbụla ọya anaghị unu anyị gbafuru unu agbafuru ọ bụrụ na eze nwaanyị amaghị jee chọọ ife ị ya-alụ o jee nwee aka ọlụ ọ bụlọ onye ọbụla ọ bụlọ onye ọbụla a sị na agwụ malụ ga-eme eze nwaanyị o nwe ndị agwụ mara ọ ma gị na business jee chọwa akara ụwa gị unu emebizina alụ ndị ọrụ mara ọrụ unu etezina mmadụ pọtụ n'iru na mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata unu emechuzina onwe unu iru online mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata nwa bụ eze nwaanyị eze na kansa nonsense a ga-ebido ọ ga-ebido mba ọ kwa unu ewelego anya unu fụ ya were ntị unu nụrụ ya ndị eze nwanyị ndị ji 300,000 agba afa nne m m were 300,000 gba afa ego ole ka ị ga-eji lụziri m ọrụ m were 300,000 gba afa mara ihe na-eme m ewerezie m ego ole lụwa ọrụ ndị eze nwanyị ndị na-ejekwu di mmadụ sị na ọ ọrụ ka ha na-arụ nne m tụsa message a ka ndị ma onwe ha mara onwe ha ka ndị amaghị onwe ha chọọ ihe ha ga-arụ ya gazie